ni mori ko a ma ko dɔribu an bɛna kuma ale kan bi dɔribu yɛrɛ ye mun fɛn ye n'i bɛ fɛn ɲininkali kɛ i b'a ɲininkali kɛ a dɔnbaa la wa a dɔnbaa b'i jaabi o tuma an bɛ foli ni tantoli d'a ma k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn n b'a dɔn aw sigilen mɛnna k'an kɔnɔ an b'a jira aw la nin y'an nalen ye sɔgɔmada in na an nalen filɛ nin ye aw mana kɛ diɲɛ waati o waati la an nalen don o tuma an bɛ porofesɛri fo ka sɔrɔ ka ɲininkaliw daminɛ porofesɛri i ni ɲakuma Alihamdulila alihamdulila an bɛ ala fo ka ala barika da ale min b'a yɛrɛ sagoya la min ka d'a ye a b'a kɛ ayiwa a ka di ala ye ala ye dugu ɲuman jɛ an bɛ ala fo ka barika da ayiwa ala folen kɔ ala ye min kanu k'a k'a filanan ye k'a k'a barokɛɲɔgɔn ye k'a fɔ ko i tɛ diɲɛ sɔrɔ n'ale tɛ i lahara sɔrɔ n'ale tɛ adamaden tɛ kɛ foyi ye n'ale sababu tɛ parce que ale sababu de la ala sɔnna ka diɲɛ da kosɛbɛ o de ye mahamadu amini ayiwa an b'a fɔ ko alahuma sali ala seyidina muhamadin wa ala alihi wa sahabihi wa jami anibiyayi wali murisalina wa salimu tasiliman kasiran an selilen kɔ kira kan an b'an bangebaa fila fo ayiwa o kɔfɛ an bɛ jamana min kɔnɔ ni ala sɔnna mali jamana an bɛ dugawu kɛ jamana in ye ayiwa k'a ɲini ala fɛ mahamadu amini kosɔn mm. ni ala ye diɲɛ da a kama ala ka mali in suma ami ami ala ka mali in suma ami an bɛ min kɔ diɲɛ ani lahara mm. ala k'o d'an ma an bɛ siran min fana ɲɛ diɲɛ ani lahara mm. ala k'o d'a ma ami ala k'o kɛ a ka alaya a ka alaya yɛrɛ bonya kosɔn a k'a kɛ mahamadu amini bonya kosɔn a k'a kɛ maa ɲumanba minnu tɛmɛna jamana in na olu kosɔn jamana y'a ka suma sali ala mahamadu mustafa wa salimu porofesɛri an t' ko bila daga girinman dala tile kelen mori moriya la ne ko dɔribu yɛrɛ fɛn jumɛn ye moriya la dɔribu a bamanankan ye jumɛn ye fɛn jumɛn yɛrɛ don bi i da sera fɛn ba ba ba ba ba ba ba ma dɔnni hukumu kɔnɔ n'i magara a tɔgɔ la dɔrɔn c'est à dire que min bɛ dɔnni hukumu kɔnɔ o b'a dɔn k'i magara fɛn ba la alahu akubaru min ye mori ye o ko tɛ dɛ min ye soma ye o ko tɛ dɛ min ye turabudala ye o ko tɛ dɛ min ye jinatigi ye o ko tɛ dɛ min ye dɔnniba ye o b'a dɔn i magara fɛnba la mm. min ye dalutigi fana ye n'a bɛ dalu tafa n'a nafa dɔn mm. o b'a dɔn k'a fɔ k'i magara fɛnba la lahakubaru e ye kuma in faamu n y'a faamu dɔrɔbu de ye dɔnni kabakoma ye n'a y'i ja arabukan na dɔrɔbu de kɔrɔ ye ko bugɔli mm, bugɔli bugɔli bugɔli wala bugɔli de ye fɛn ye mm-hmm. fɛn min kuma ma se mm-hmm. ka karabali kɛ mm-hmm. o ka se waati waati i y'a faamuya n y'a faamu i n'a fɔ an filɛ nin ye sɔgɔmada in na eh, ni dɔrɔbukɛla n'i bɛ dɔrɔbu dɔn sisan nɔ bi tile journée i bɛ se ka bi tile journée dɔrɔbu kɛ k'a lajɛ k'a dɔrɔbu k'a lajɛ n'i ye bi tile journée dɔrɔbu k'a lajɛ i bɛ se k'a yɛlɛma ko fila ou bien saba i bɛ se k'o k'a la bi tile dɔrɔbu n'i y'a kɛ sisan nɔ i bɛ se ka n'a ye sisan bi tile juguman ka ca n'a ɲuman ye i y'a faamuya n'i y'o ye sisan nɔ i bɛ yɛlɛmali kɛ ka juguman k'o kɛ ɲuman ye ka ɲuman k'o kɛ juguman ye dɔrɔbu bɛ kuma o kan o de y'a bugɔlima yɔrɔ ye o de y'a bugɔlima yɔrɔ ye parce que fɛn min ka ɲi i y'o kɛ ɲuman ye fɛn min man ɲi i y'o fana kɛ juguman ye o kɔrɔ b'a jira i ye juguman min y'a la o de cayara ni ni ɲuman ye mhm. donc i bɛ juguman in de kɛ ɲuman ye sisan nɔ pour que ɲuman ka caya o tuma tile kelen mɔri nin b'a jira ko nin ko nin ye yɛlɛmali fana waati de ye wala nin ye wagati ka juguman bɔ yen ka na ni ɲuman ye ka na ni ɲuman ye jagoya hali n'a tɛ yen jagoya hali n'a tɛ yen o de bɛ wele ko dɔrɔbu dɔrɔbu i y'a faamuya n y'a faamu ou bien fana ko min bɛ ko min kan ka kɛ san kelen mhm. i k'a kɛ kalo kelen ou bien ko min kan ka kɛ kalo kelen i k'a kɛ tile kelen ou bien ko min kan ka kɛ don ko tile journée kɔnɔ i k'a kɛ heure kelen o de ye dɔrɔbu ye i n'a fɔ ko min ye wulafɛla ye k'a sama ka na sɔgɔmadafɛla la dɔrɔbu de bɛ kuma o kan mais n'i k'i bɛ kuma dɔrɔbu yɛrɛ kan dɔrɔbu bɔra yɔrɔ jumɛn na dɔrɔbu bɔra dɔnni dɔ de la dɔnni min ye hindu dɔnni ye n'a bɛ wele ko nukuta ne ni delila ka o kuma kɛ o kan n ko nukuta de ye dɔnni ye yanni kuranɛ ka sɛbɛn kuranɛ tun bɛ sɛbɛn tomi tomi tomi de ka na o tomi tomi turabu so tan ani so wɔɔrɔ bɔra o de la turabu so tan ani so wɔɔrɔ a bɔra o de kɔnɔ o tomi

Aa o tuma fɛn fitinin tɛ dɔrɔbu ye e ye kuma in faamu n y'a faamu sisan nɔ mɔgɔ min ni i b'a fɛ ka dɔrɔbu kɛ sɔrɔ la sisan nɔ e b'a fɛ ka dɔrɔbu kɛ sɔrɔ la maa dɔ b'a fɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ e b'a fɛ ka kɛ waritigi ye exemple ɲinan ɲinan e b'a fɛ ka kɛ waritigi de ye ɲinan e taara mori fɛ k'e b'a fɛ ka kɛ waritigi ye ɲinan mm-hmm. a tigi dun tɛ dɔribu dɔn mm. e dun ko k'a k'i k'a ye ɲinan de mm-hmm. n terikɛ a b'i k'a ye cogo di o b'a yira k'a fɔ ni i ye kuma min fɔ sisan parce que i ko ko moriw ko tɛ ko fɛnw ko tɛ ko dɔnnibaw de ko don dɔ bɛ dɔ bɛ moriya hukumu kɔnɔ mm-hmm. a tɛ nin dɔn mɛ amidu ni tɛ nin dɔn esike eh, professeur i bɛ se ka maa k'a ye. ayi i bɛ se k'a k'a ye kɛ mɛ e b'a k'a ye. Mhm. dalilu bɛ baara kɛ ka bɛn wagati min ma. Mhm. u bɛ wagati min ka di ala yɛrɛ ye quoi. Mhm. maa tɛ se ka ala karaba de. parce que hali eh, dorobukela bɛ baara kɛ ala ka dɔn de kɔnɔna la. mɛ ala de y'i kali ɲuman ni juguman kan. i y'a faamuya ko kosɔn na ale bɛ ɲuman yɛlɛma k'a kɛ juguman ye kosɔn na ale bɛ juguman fana yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye donc o dɔrɔbu min e b'a kɛ o kosɔn ala bɛ se ka ɲuman dɔ kɛ adamaden ye e bɛ se k'o ɲuman in bɛɛ yɛlɛma k'o kɛ juguman ye dɔrɔbukɛla bɛ se ka kɛ dɔrɔbukɛla bɛ se ka maa ka hɛrɛ kɛ bɔnɛ ye bɔnɛ ye voilà a bɛ se ka maa ka bɔnɛ Bɔnɛ. kɛ aa, ɲuman y'i bolo. aa, dɔrɔbu fɛ e ye kuma in faamu n y'a faamu voilà donc o de la naamu mɔgɔ min ni i ye dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i ye dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛ de ye dɔribu ye fɛn min ye n'i y'a mɛn i tulo la i b'a dɔn dɔribu ye fɛn min ye a n'i y'a mɛn maa min da i b'a dɔn o tigi bɛ dɔ sidɔn a la i b'a dɔn ko o tigi bɛ fɛn dɔ dɔn dɔnni hukumu kɔnɔna la parce que dɔribu de ye dɔnni ye ne y'a f'i ye cogo min exemple mɔgɔ k'a f'i ye sisan nɔ ko ne b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye ɲinan bon a tigi bɛ kɛ nafolotigi ye ɲinan cogo jumɛn na dɔribu de bɛ na n'o ye hmm, parce que a bɛ se ka kɛ a tigi ka nafolotigiya san daminɛ tɛ fo san laban waati don ale dun pereselen don donc dɔribu bɛ bɔ n'a ye san laban la ka na n'a ye san n'i bɛ se n'i bɛ se dɔribu la sisan nɔ mhm. a tigi i b'a tɔgɔ dɔrɔn ta mhm. k'a ba a ba tɔgɔ dɔrɔn ta mhm. parce que adamaden ka diɲɛnatigɛ kitabu de y'i ba ye nin ye tiɲɛ ye. e ye kuma in faamu. n y'a faamu. wala parce que munna kuranɛ bɛ baara kɛ ni ba ye hali lahara don ala bɛ baara kɛ ni ba ye. parce que den dɔ bɛ fa dɔ bolo i fa tɛ. o ye tiɲɛ ye dɛrɛ o ye tiɲɛ ye. e ye kuma in faamu. n y'a faamu. wala dɔnni hukumu kɔnɔ. ni i b'a fɛ ka dɔrɔbu kɛ. dɔrɔbu kɔni bɛ kɛ ni maa tɔgɔ ani ba tɔgɔ dɔrɔn de.

i b'o dɔn san san san san ka sɔrɔ ka ala k'i da i n'a tigi ma ɲɔgɔn ye foyi foyi i y'a tigi ka hindu de bɔ dɔrɔn k'a ba tɔgɔ bɔ k'a yɛrɛ tɔgɔ bɔ a ka ala tɔgɔ bɛ bɛn min kunkolo min na kuranɛ kɔnɔ i b'o dɔn san san o tuma dɔribukɛla sisan hali ni maa t'i kɛrɛfɛ hali n'aw tɛ jamana kelen a dan kɔni i k'a tigi tɔgɔ sɔrɔ k'a ba tɔgɔ sɔrɔ k'a tigi tɔgɔ sɔrɔ k'a ba tɔgɔ k'a ba tɔgɔ sɔrɔ n'i y'a tigi tɔgɔ sɔrɔ k'a ba tɔgɔ sɔrɔ sisan e b'a fɛ ka min kɛ ɲuman na e bɛ se k'a kɛ e b'a fɛ ka min kɛ juguman na fana e bɛ se k'o fana kɛ ayiwa e ye kuma in faamu n y'a faamu wala dɔrɔbu de bɛ se k'o kɛ i n'a fɔ fana maa b'a fɛ maa b'a fɛ ka kanufɛnw fana sɔrɔ kanufɛnw i kanu i ye fɛn minnu kanu non non non kanufɛnw i n'a fɔ e b'a fɛ ka kanu cogo min na awɔ awɔ i ye kuma in faamu e b'a fɛ ka kanu komi e b'a fɛ mɔgɔw ka k'i fɛ kosɛbɛ fɛ cogo min na exemple sisan maa bɛ se ka dɔrɔbu kɛ i ka adamadenya la k'i ka adamadenya bɛɛ dɔrɔbu k'a bɔ k'a bin n'i ka adamadenya bɛɛ dɔrɔbu kɛ sisan non i bɛna ye sisan n'e ni mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ mana ɲɔgɔn ye i bɛ diya bi seegin ye ou i bɛ diya bi wolonwula ye dɔrɔbu b'o fana kɛ aa professeur i ka kuma in b'a jira ko ni i mana kɛ maa sugu o sugu i kan ka taa dɔrɔbu la i y'a faamuya wala parce que dɔrɔbu de ye dɔnni ye dɔnni min bɛ adamaden ko ka jɛ a bɛ faama ko ka jɛ a bɛ faantan ko ka jɛ a b'i ko ka jɛ cogo min na cogo jumɛn na parce que i b'a sɔrɔ kabi lawale mɔgɔ minnu b'a dɔn i bɛ dɔw sɔrɔ ni san yɛlɛmana u bɛ taa dɔnnikɛla fɛ i y'a faamuya ɔ mais ni san yɛlɛmana maa tɛ taa dɔnnikɛla bɛɛ fɛ dɛ ayi i dalen don min na i bɛ t'o fɛ ɔhɔn i dalen don min na i bɛ t'o fɛ Kosɛbɛ. mais i b'a sɔrɔ kabini lawale mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ taa dɔw fɛ ni san yɛlɛmana dɔrɔn u bɛ t'u fɛ n'u taar'u fɛ dɔrɔbukɛla de bɛ se k'i ka san mumɛ bɛɛ bɔ k'a bin ka juguman bɔ i ka san mumɛ bɛɛ la k'a jir'i la nin san in kɔnɔ nafolo tiɲɛ a t'i sɔrɔ nin san in kɔnɔ ni mɔgɔ wulil'i kɔ jugu- jugu- juguya la a t'i sɔrɔ nin san kɔnɔ i tɛ bin n'i bɛ sanfɛ i tɛ bin nin san kɔnɔ i tɛ accident kɛ nin san kɔnɔ i mago bɛ fɛn fɛn na hɛrɛ kɔnɔ hɛrɛ la i b'o sɔrɔ nin san in na mais hali ni mɔgɔ min wulila i kɔ juguman na nin san in na a tigi bɛ to a la dɔrɔbu de b'o dɔrɔbu de b'o kɛ oui parce que o y'a sɔrɔ e y'i ka juguman bɛɛ saraka k'a bɔ yen i ye juguman bɛɛ saraka k'a bɔ yen a tɔ bɛɛ tora ɲuman de ye bon a tigi b'a ɲini ka juguman lase i ma ko e ka ɲuman latigɛra ka ban quoi fɛn min latigɛra ka ban ni maa ko a bɛ wuli o kɔ a bɛ se ka mun tiɲɛ foyi a tɛ se ka foyi tiɲɛ foyi wala dɔrɔbu bɛ kuma o de kan bon ni maa bɛ dɔrɔbu fana dɔn i bɛ se ka dɔnni dɔ se i yɛrɛ ma dɔnni min fana i m'a kalan kɛ dɔrɔbu fana b'o kɛ a bɛ dɔnni nati maa la min t'i la fiyewu. non i ma min kalan i ma taa sigi ka min kalan. i ma taa sigi ka min kalan. i karamɔgɔ m'i kalan a la. i m'a ye papiye la. ɔ mais professeur yanni an ka taa o la. ɛɛ dɔrɔbu. maa kan k'a kɛ siɲɛ kelen san kɔnɔ wa walima maa kan k'a kɛ waati bɛɛ de. non parce que. n'a ye e diya sisan non mhm. e bɛ se ka taa dɔnnikɛla fɛ mhm. a ka dɔrɔbu kɛ i ka diɲɛnatigɛ kan mais mhm. n'a ye dɔrɔbu kɛ i ka diɲɛnatigɛ kan est ce que e bɛ se k'i ka diɲɛnatigɛ bɛɛ saraka wa i tɛ se voilà c'est ça le problème parce que i b'a sɔrɔ mm-hmm. e ka diɲɛlatigɛ mumɛ bɛɛ mm-hmm. ka bɛɛ yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye mm-hmm. i b'a sɔrɔ o se tɛ e ye ka kɛ o ou bien fana ne taara dɔnnikɛla fɛ a ye dɔrɔbu k'i ka kalo la kalo jɔra i taara i ko ne b'a fɛ n ka nin kalo in dɔn kalo in yɛrɛ bɛ kɛ mun de ye donc ou bien ne b'a fɛ nin kalo in n ka kɛ ne bolo mm, mm. nin cogo de la quoi mm, exemple ne b'a fɛ n ka sɔrɔ yɛrɛ de kɛ nin kalo in na ni ne ma sɔrɔ kɛ nin kalo in na dɔrɔn mm-hmm. donc a man ɲi bon sisan nɔ a tigi ye dɔrɔbu kɛ i ka kalo la mm-hmm. k'a lajɛ kalo in na i bɛ se ka sɔrɔ kɛ mm-hmm. mais i bɛ nin ni nin de bɔ n'o se t'i ye dun baara wulila n'o se t'i ye n'o se t'i ye donc baara wulila maa bɛ se ka dɔrɔbu kɛ i ka tile fana kan mais i tɛ se ka dɔrɔbu kɛ i ka tile kan fo n'i yɛrɛ de kɛra dɔnnikɛla ye parce que dɔnnikɛla yɛrɛ de bɛ dɔrɔbu kɛ a yɛrɛ ye tile kɔnɔ mm. parce que e tɛ se ka kɛ don o don k'e ka taa dɔnnikɛla fɛ o don o don sɔgɔma e ka soli ka taa ne fɛ ko aminu so dɔrɔbu kɛ n ye dɔrɔbu kɛ n ye eh, don o don bi tile bɛ kɛ cogo di mm-hmm. ne b'o temps sɔrɔ wa o temps tɛ sɔrɔ voilà o temps tɛ sɔrɔ voilà bon sisan nɔ mm-hmm. mɔgɔ min dɔrɔbu ye fɛn ye mm-hmm. a bɛ dépend adamaden min bɛ n'i fɛ n'i bɛ dɔrɔbu k'a ye a ka se hakɛ la i bɛ dɔrɔbu k'a ye ka da o hakɛ de la ɔ professeur dɔrɔbu yɛrɛ bɛ se ka kɛ waati jumɛn ni waati jumɛn kɔnɔ. dɔrɔbu bɛ se ka kɛ diɲɛ wagati bɛɛ. Mhm. diɲɛ wagati bɛɛ. Mhm. mais ale la problème ye min ye. Mhm. parce que dɔrɔbu bɛ baara kɛ ni saraka de ye kosɛbɛ. Mm. n'i ye juguman min ye. i yɛrɛ ɲumanna yan i ka kuma dɔ la i ko yan nɔ ko saraka ka bɔ. voilà parce que saraka bɛ diɲɛ ko bɛɛ dafa. sisan nɔ. n bɛna kabako kuma dɔ f'i ye. dɔrɔbu kan. n terikɛ o eh, ala sa e ni mɔgɔ tɛ dɔn da man ɲi koyi alahu akubar sisan nɔ mhm. muso dɔ bɛ yen sisan exemple mhm. muso dɔ bɛ yen mhm. muso in naam ka ala k'i da e yɛrɛ n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ fɛ eh, a bɛna yir'i la ka a i bɛna nin muso in furu k'a sɔrɔ muso in n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye e yɛrɛ sigilen tɛ ni furuko ye furuko yɛrɛ t'i kunkolo la yɛrɛ mais k'i ka muso f'i ye k'i ka muso sugu f'i ye dɔrɔbu de b'a kɛ c'est-à-dire aminu so ni n y'i faamu o ti diɲɛlatigɛ ko natɔ min dogolen don maa la k'o yira i la voilà min dogolen don mhm. maa la mhm. k'o yir'i la k'o yir'i la in fana tɛ mhm. sisan ni e y'a yira

dɔrɔbu delila ka kabako dɔ yira ne la bɛlɛdugu mhm. i y'a faamu n y'a faamu denmisɛnninya la mhm. ne kun b'a fɔ muso dɔ ma ko n muso n muso n muso mhm. n kun b'a fɔ mais o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ hakili t'a la ko n bɛna muso in furu n terikɛ dɔ bɛ yen ala ma hinɛla a la a tanyana san o san ne kun bɛ taa ale fɛ yen ne na ale ye n'an ma semaine kelen kɛ dɔrɔbu la n'an m'o kɛ dɔrɔbu la mhm. an bɛ tile kelen eh, su kelen k'a la mhm. an bɛ su fila k'a la mais ni su sera deux heures du matin la a bɛ na ne lakunu mhm. a b'a fɔ n terikɛ e sinɔgɔra n b'a fɔ a b'a wuli an ka taa an bɛ taa an bɛ taa dɔrɔbu kɛ ale de ye o muso furu ko kuma in fɔ ne ye ko karisa i kun bɛ i kun denmisɛnninya la i kun bɛ k'a fɔ muso dɔ ye k'i bɛn'a furu muso in i b'a furu dɛ ne ko muso in ye mɔgɔ sugu jumɛn a ye muso in ɲɛfɔ ne n ko mais n ko est ce que ne b'o furu a ko walayi i b'a furu ne ko non n ko ne ma d'a la a k'i b'a furu n terikɛ ne yɛrɛ sigilen tɛ ni wagati min ye ne yɛrɛ sigilen tɛ ni wagati min ye n ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ko ne n'o tigi bɛna ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye ka bɛn wagati de ma i ma sigi n'a ye foyi foyi wala i ma sigi n'a ye ka sɔrɔ a tigi y'a fɔ ne a tigi y'a fɔ ne ye a mɛnna wala ne an bɛ dɔrɔbu de kɔnɔna la ale y'a fɔ ne ye wa ale y'a fɔ ne ye ne ka laɲini tɛ a tɛ ne kɔnɔ yɛrɛ ne hakili t'o la yɛrɛ bilen yɛrɛ ko tɛ ne kunkolo la yɛrɛ mais a y'a fɔ n ye don min na a don in bon a kɛra n bolo kabako de ye bon est ce que nin bɛ se ka kɛ mais a y'a fɔ a bɔra don de la parce que a tɛ kun o don a tɛ ne kun o don e yɛrɛ ka a t'i ka eh, projet yɛrɛ la non projet tɛ ne yɛrɛ ɲinɛna o ko diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ voilà donc mais a y'o fɔ n ye mais dɔrɔbu nana fɔ k'a bɛ kɛ dɔrɔbu nana fɔ a y'a fɔ ne ye après o kɔfɛ san kelen ni kalo wɔɔrɔ jate ko in nana a dɔrɔbu ye dɔɔnin e y'a faamuya ko in nana bon a b'a fɔ ne ye don min mais ne ma d'a la parce que e t'a dɔn a bɛ se ka voilà e y'a faamuya e yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ɲɔgɔn ye non non non non i y'a faamuya wa voilà donc o de la dɔrɔbu fɛn ba ba ba ba ba de don ni mɔgɔ min n'i b'a dɔn n'i b'a dɔn c'est à dire que ni adamaden ye min kanu k'a las'a ma i bɛ se k'o las'a ma wagati kɔnɔ wagati min ka di a tigi ye mais n'a man ɲ'a ma yɛrɛ fana fewu fewu fewu fewu de dɔrɔbu b'a jira ko nin tɛ se ka kɛ yɛrɛ fana Ɔ mais professeur an ma yɔrɔ min faamu o de ye k'a fɔ dɔrɔbu kɔnɔna na n'i bɛ ka dɔrɔbu kɛ i bɛ se ka muso ye i bɛ muso min furu wa i bɛ se k'o muso labɛn tuguni k'o bila o bɛ labɛn ni cogo jumɛn? Oui sisan nɔ i b'a sɔrɔ sisan nɔ e ni i muso furula ɲɔgɔn ma mais e ni muso furulen ɲɔgɔn ma adamaden garisigɛ ye fila de ye maa bɛ garisigɛ s'i ma i ni mɔgɔ min bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana bɛ garisigɛ se maa ma. o ye tiɲɛ ye e kuma in faamu n y'a faamu ee o ye tiɲɛ dɛrɛ o ye tiɲɛ ye i bɛ nin yɔrɔ in dɔn awɔ o de kama i to k'a fɔ ko tiɲɛ don tiɲɛ don awɔ i y'a faamu wa n y'a faamu parce que bon sisan i bɛna a ye e ye muso dɔ furu sisan i bɛna a ye muso in ka diɲɛnatigɛ bɛɛ ye tɔɔrɔ de ko e dun ka diɲɛnatigɛ bɛɛ ye ɲuman de bon ni muso in ka diɲɛnatigɛ kɛra tɔɔrɔ ye e ka diɲɛnatigɛ bɛnna ɲuman ma bon e ye muso in furu fo jagoya don ale ka tɔɔrɔ in k'e ka ɲuman dun kɛ mhm. parce que ni e ye min sɔrɔ mhm. jagoya don i bɛ t'o kɛ muso in na o muso in ka mhm. tɔɔrɔ la bon c'est obligatoire muso in ka tɔɔrɔ a b'e ka hɛrɛ ye a b'a dun a b'a dun i ka kuma in faamu voilà i bɛna ye i bɛna i sigi ko ne ka kow man ɲi de mais i b'a sɔrɔ e ka kow ka ɲi de mɔgɔ min bɛ e bolo o de ka kow man ɲi o ka kow de bɛ kɛ e ka kow fana tiɲɛ parce que o ka kow ɲatɔ de bɛ kɛ e ka kow tiɲɛ donc ni e y'o dɔn dɔrɔn n'e y'a tigi ka diɲɛnatigɛ bɛɛ saraka ani min ka kan k'a kɛ o cogo la c'est à dire que i bɛn'a ye a bɛ kɛ ɲɔgɔn a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la i bɛ min ɲini o kɔnɔna la i b'o sɔrɔ ala ye diɲɛ don o don da fana fɛn bɛ fari kan ayiwa Ee an b'a dɔn lamɛnbaa caman sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na wa maa caman de mago jɔlen don dɔribu la sɔgɔmada in na Amizo i ka dɔribu ka se ka kɛ i bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ ka d'a kan i bɔlen yan nɔ maaninfinw kɔni bɛ yen n'i b'a fɛ an ka dɔribu k'i ye an ka dɔribu k'i ye n'i tɛ kɔfɛ n'i tɛ kɔfɛ i tɛ kɔfɛ e tɛ kɔfɛ i bɛ Mali de la yan. Dɔribu a bɛ kɛ ka da hakɛ dɔ de la n'a bɛ kɛ ka bɛn hakɛ min ma n'i bɛ Mali la yan n'i ye cɛ ye n'i ye cɛ ye i bɛ waa saba ani dɔrɔmɛ saba an'i tɔgɔ an'i ba tɔgɔ i b'o ci an ma i y'a faamuya i y'a faamuya n'i y'o ci an ma i bɛ tɔgɔ sɛbɛn k'a bila o bɛ fana mhm. i bɛ tɔgɔ sɛbɛn kɛ ale k'i tɔgɔ sɛbɛn a la dɔrɔn mhm. i b'i tɔgɔ sɛbɛn waa saba mhm. ani dɔrɔmɛ saba de i b'i tɔgɔ sɛbɛn n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn i b'i tɔgɔ an'i ba tɔgɔ sɛbɛn n'a y'i diya i bɛ déplacer ka n'i tɔgɔ sɛbɛn n'a y'i diya fana i b'i ka tɔgɔ sɛbɛn sara i b'a sɛbɛn i b'a ci par orange money n'i y'a ci par orange money o b'i tɔgɔ sɛbɛn k'a bila n'u y'i tɔgɔ sɛbɛn ni numéro min fana i bɛ sɔrɔ a la e yɛrɛ bɛ sɔrɔ numéro min na donc i b'o fana di n'i y'o fana di donc o la sisan ni tour ser'e ma e ka dɔribu bɛ kɛ i bɛ wele k'i ka dɔribu jaabi f'i ye ayiwa ɔ tɔgɔ sɛbɛnw bɛ kɛ min yan ni nimero jumɛn bɛ non fɛn kɛ n'u b'a fɛ ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ u bɛ weleli kɛ 60 72 72 15 60 72 72 15 ayiwa n'i ye weleli kɛ n'a ma ta i bɛ i ka vocal bila a whatsapp la k'e mago bɛ dɔribu de la n'e mago bɛ dɔribu de la donc i b'o fɔ n'i y'o fɔ directement wari bɛ ci numéro min ma mɔgɔ min y'i ka vocal lamɛn a b'o numéro c'i ma i bɛ i bɛ i ka wari ci a la n'i ka wari ci a la i b'i tɔgɔ an'i ba tɔgɔ ani i bɛ sɔrɔ numéro min na i b'o ci whatsapp kɔnɔ. ayiwa aw minnu b'a fɛ ka dɔribu kɛ dayɛlɛlen don aw ye nɛgɛjuru sira la bi wɔɔrɔ bi wolonwula ni fila bi wolonwula ani fila. tan ani duuru aw bɛ weleli k'o la n'aw ma se k'a nimero sɔrɔ a bɛ whatsapp fana kan aw bɛ se ka vokali ci aw mana kɛ diɲɛ fan o fan tɔgɔ sɛbɛn sara walima dorobu yɛrɛ bɛ kɛ da min na o ye waa saba ani dɔrɔmɛ saba o ye cɛ ye dɛ mais o ye cɛ muso ye o ye waa naani muso ani dɔrɔmɛ naani dɔrɔmɛ naani aw minnu ye musow ye aw ta ye waa naani ani dɔrɔmɛ naani n'aw ye weleli kɛ sisan e bɛ waa naani mhm. ani dɔrɔmɛ naani min di mhm. o y'i ka dɔrɔbu de ye an k'i ka ko bɛɛ jateminɛ k'a f'i ye mhm. mais min b'a la ni saraka min kan ka k'a la fɛn fɛn kan ka k'a la i yɛrɛ de b'o bɔ dɛ n'i ka saraka fɔra o y'i ka ko de y'i bolo voilà voilà n'i ka saraka fɔra o y'i ka ko de y'i bolo an kɔni b'a f'i ye i ka saraka i ka fɛn bɛɛ de ye nin ye donc i ka fɛn bɛɛ de ye nin ye n'i b'a kɛ i yɛrɛ de b'a kɛ i yɛrɛ ye o anw de b'a kɛ o mais e bɛ min d'anw ma o ye anw bɛ dɔrɔbu min kɛ o sara de voilà f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que dɔ bɛna waa saba ni dɔrɔmɛ voilà dɔ bɛna waa saba ni dɔrɔmɛ saba c'an ma sa ko an bɛna i ka ko bɛɛ de dilan la la la an b'i ka dɔrɔbu de kɛ bon n'i y'a ci bi fana ko mhm. k'a fɔ i y'i ka wari fana c'an ma bi mhm. an'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ k'an bɛ se ka dɔrɔbu kɛ sisan sisan ka d'e ma mhm. non non non tuuru ko de b'a la mm.

voilà o tuma ɛɛ ni voilà ko i nana i ka wari sara voilà n'i nana i ka wari sara walima i tɔgɔ sɛbɛn wari i tɔgɔ sɛbɛn k'i ka wari c'an ma mhm. i t'i pere i t'i perese a ma dɛ ko k'a mhm. fɔ aa a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan non i bɛ makɔnɔni kɛ i bɛ makɔnɔni kɛ mhm. parce que mɔgɔ minnu bɛ na u ka ciw fana na mɔgɔw minnu bɛ na u ka baaraw la olu fana bɛ yen baara tɛ kɛ mɔgɔ kelen kama baara bɛ kɛ bɛɛ de kama donc mɔgɔ minnu bɛ n'u ka baara la olu fana bɛ yen bon n'olu fana bɛ yen ni tuuru sera e ma papiye ko kɔni tɛ nkalon tigɛ ni tuuru sera i ma dɔrɔn a bɛ yira tuuru sera karisa ni karisa de bɛ karamɔgɔ donc olu ka jate bɛ minɛ olu ka jate bɛ f'u ye donc a ko b'o cogo la ayiwa ee jagokɛlaw u ka kow ɲagaminen don maa caman ka ko ɲagaminen don yala commerçant bɛ se ka taa dɔrɔbu kɛ jago dama na ayi diɲɛ bɛɛ de bɛ se ka nin kɛ sa mɛ dɔnikɛla bɛ dɔni na dɔnikɛla dɔ bɛ dɔni na i yɛrɛ sigilen don dɔni kɔnɔ dɔni man d'a la ayi i y'a faamuya dɔnikɛla dɔ bɛ dɔni na k'a sɔrɔ dɔni man d'a la a bɛ a bɛ moriya la a tɛ ka wari sɔrɔ i y'a faamuya commerçant dɔ bɛ commerce la ne lamɛn de kuma cayara kosɛbɛ commerçant dɔ bɛ commerce la a tɛ ka wari sɔrɔ bon n'i y'a ye i bi parce que ne y'a f'i ye o diɲɛlatigɛ ko kɔnɔ adamaden bɛ don a la donkan de b'a la f'i k'a kɛ i b'i min kunna i bɛ dɔ de don a la quoi n terikɛ i y'a faamuya kan de bɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ la o ko k'a fɔ ko n ye mori ye dɔrɔn o bɛ wari sɔrɔ yan i sigi yen kɛ ɔ mɛ porofesɛri dɔrɔbu la san ɲuɲu ni ɲaɲa ka wuli dɔ nɔfɛ a ɲuɲu ni ɲaɲa wulilen don mɛ a ko bolodalen don k'a bila kalo kura la a nana e fɛ dɔrɔbu la sisan aa karamɔgɔ nana dɔrɔbu ka kɛ nin ko in na i ka se ka ko in yɛlɛma mm. pewu oui a bɛ se ka yɛlɛma kɛ mm. n y'a f'i ye cogo min a bɛ yɛlɛma ka dépend a tigi yɛrɛ ka kow jate de la ne y'a f'i ye cogo min ko min b'i kan parce que n'i ye kow lajɛ sa a ka ko bɛ yɛlɛma ni saraka minnu ye sira min ye sira minnu ye o bɛ fɔ a ye o bɛ f'i ɲɛna mais a ka sarakaw a k'i jija saraka ko voilà fɛn fɛn bɛ f'i ɲɛna e k'o fɛn kɛ n'i y'o fɛn kɛ mm. e bɛ min ɲini o bɛ kɛ o e ye kuma in faamu i y'a faamu wala dɔrɔbu bɛ kɛ nin jate de la mɛ dɔrɔbu tɛ kuma mɔgɔ kan ko mɔgɔ kelen k'a bɛ kɛ karisa de ye a tɛ kɛ karisa ye nɔ e k'an wele dɔrɔn ne y'a f'i ye cogo min e k'an wele ne b'a fɛ ka furu de kɛ e k'an wele karamɔgɔ a ne b'a fɛ ka furu de kɛ mɛ ne b'a fɛ nin furu in ka kɛ ne bolo ɲuman de donc o la sisan nɔ donc an bɛ furu in jate minɛ sisan nɔ n'an y'a jate minɛ sisan nɔ juguman fɛn fɛn bɛ furu in na an b'a bɛɛ saraka f'i ye k'i k'a bɛɛ saraka ka bɔ yen n'i y'a bɛɛ saraka i bɛ don furu in na i bɛ sa hɛrɛ la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'a la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'a la o tɔɔrɔ in bɛɛ bɛ ɲɔni wala ka na ni ɲumanw ye ɔhɔn ou bien fana e ye nafolotigi ye mais hɛrɛ t'e kan e b'a yira karamɔgɔ ala ye se di ne ma mais ne kɔni donc ne tɛ ka hɛrɛ de sɔrɔ Mm-hmm. parce que sɔrɔ fana ni hɛrɛ tɛ kelen ye dɔ bɛ sɔrɔ la hɛrɛ t'a kan o la sisan an b'i ka diɲɛnatigɛ bɔ ka b'i bɔnɛ fɛn fɛn b'a la an b'a bɛɛ saraka c'est à dire que an ka kuma surunya dɔrɔn mm-hmm. maaninfin sugu o sugu mm-hmm. bɛɛ de bɛ se ka dɔrɔbu kɛ i yɛrɛ ye i bɛ se ka dɔrɔbu kɛ parce que dɔrɔbu ye ale tɛ lajɛli ye ko lajɛli min b'a f'i ye finman ka ɲi jɛman ka ɲi nɔ dɔrɔbu ye lajɛli de ye lajɛli min bɛ adamaden bila sira diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ mais eh, professeur i ko ko bɛɛ bɛ se k'a kɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ ni dalilu jumɛn ye oui mais eh, même e filɛ nin y'i ka arajo baara in na sisan nɔ Mhm. e filɛ nin y'i ka arajo baara la Mhm. bɛɛ tɛ arajo baara la Awɔ. bɛɛ de b'a la Mhm. mais e i bɛn'a ye sisan dɔ bɛ arajo baara la mais hali a bɛ min dun Mhm. o t'a bolo A t'o sɔrɔ. hali a bɛ min dun a bɛ kamanagan la A t'o sɔrɔ. bon est ce que o kan ka kɛ o man ka kɛ Ba, a m'a ɲɛɲini de o aa o tuma ayi mais hali ne yɛrɛ min bɛ balo sɔrɔ i ye dorobu fɔ cogoya min na sɔgɔmada in na Bon, sisan a kɛra wajibi de ye ne kan sa o. e kan bɛɛ de kan ka dorobu k'i yɛrɛ ye même dɔnnikɛla i kan ka dorobu k'i yɛrɛ ye diɲɛnatigɛ mɔgɔ bɛɛ bɛɛ de kan ka dorobu kɛ i yɛrɛ ye donc o la dorobu in a bɛ yen bɛɛ de kama ni e b'a fɛ ka dorobu kɛ ko min na ne y'a f'i ye cogo min i b'a fɛ ka dorobu kɛ ko min na waa saba dɔrɔmɛ saba waa naani dɔrɔmɛ naani dorobu kɛ bɛ k'o de la donc n y'a f'i ye nimoro in 60 72 72 15 60 72 72 15 a bɛ whatsapp kan n'i ye weleli k'a la fana a bɛ ta mais n'a ma ta o b'a jira a bɛ communication de la donc i bɛ whatsapp bila i bɛ i ka vocal bila whatsapp la ne ye karisa ye n ba ye karisa ye ne ye karisa ye n ba ye karisa ye n b'a fɛ ka dorobu kɛ n ka nin ko in de la i b'o ko in i b'o bila i bɛ sɔrɔ nimoro min na contact direct la ne bɛ sɔrɔ nin nimoro de la i b'o nimoro in fana di ka fara a kan n'an y'i ka dorobu kɛ même n'i m'an wele an b'i wele k'i ka dorobu jaabi f'i ye. ɛɛ tile kelen mori i y'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ mali kɔnɔ yan o tuma maa minnu tɛ mali kɔnɔ yan dun o ye maa minnu tɛ mali kɔ kan maa minnu tɛ mali kɔnɔ yan n'e k'i bɛ dorobu kɛ c'est obligatoire i bɛ dorobu kɛ kɛ cogo min na fo an k'o de jate minɛ wagati min na e kan ka dorobu kɛ i y'a faamuya voilà parce que mɔgɔ minnu bɛ mali kɔnɔna la olu ta ka nɔgɔ mais mɔgɔ minnu bɛ mali kɔ kan sisan i bɛn'a ye ni e ye dorobu fɔ sisan k'an ka dorobu k'i ye mhm. fo e ka dorobu n'a musakaw de caman mhm. parce que i bɛna ye e tɛ yan mhm. bon n'e tɛ yan sisan e ko k'an ka dorobu k'i ye n'an ye dorobu k'i ye ni fɛn min yera i ka dorobu la fo o bɛɛ de ka kɛ o bon n'o bɛɛ kɛra e tɛ yan dun gɛlɛya bɛ na voilà gɛlɛya bɛ na donc o la sisan ni e b'a fɛ an ka dorobu k'i ye an bɛ jate dɔ de f'i ye a an bɛ se k'i ka dorobu kɛ nin na o la sisan fɛn fɛn bɛ k'a la anw de b'o kɛ e ka sira foyi t'a la e dan ye dɔrɔn k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ mm. an'i b'a fɛ ka dorobu kɛ ko min na dɔrɔn k'o f'an ye o musakaw bɛɛ bɛ f'i ye. voilà donc maintenant o musaka bɛɛ bɛ f'i ye ni dorobu fɔra i ye k'a fɔ i welela fo i ka nin ko in kɛ i ka nin ko in kɛ. voilà parce que i b'a sɔrɔ caman bɛ kɔfɛla ninnu na. ko caman bɛ yen o ka gɛlɛn. voilà a ɲɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ. ɔhɔn a ɲɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ voilà. mais a bɛ sɔrɔ yan. donc n'i y'a bɛɛ bila ka na voilà. a bɛɛ bɛ se ka kɛ o la sisan nɔ e dan ye dɔrɔn a ye n ka dorobu kɛ an b'i ka dorobu kɛ n'an y'i ka dorobu kɛ fɛn fɛn kan ka k'a la an b'o k'a la o y'o ye bon o tɛ mɔgɔ minnu bɛ na baara la n b'a fɛ i ka muso de minɛ n b'a fɛ i ka n cɛ de minɛ ɔ n b'a fɛ i ka nafolo baara de kɛ n ye ɔ n b'a fɛ i ka nin de kɛ n ye o t'u la comme ko min ye mɔgɔ yɛrɛ kamana gan dɔrɔn ou bien ko min i b'a fɛ ka don a la i tɛ si don a la mm-hmm. ko in yɛrɛ dabɔla o de kama mm-hmm. ou bien e yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ i mm-hmm. ma taafan ni nafan dɔn ko in dabɔla o de kama n balimaw a ye weleli kɛ 60 72 72 15 a whatsapp fana bɛ yen aw k'aw ka dɔribu kɛ heyi maa kana sira minɛ i tɛ sira min ɲɛfɛla dɔn dɛ o tuma an ka sira minɛ an bɛ sira min ɲɛfɛla dɔn an ka sira minɛ an bɛ sira min labanyɔrɔ dɔn o tuma ɲɛnamaya kɔnɔ dorobu bi kɛ bɛɛ ma wajibi ye i bɛ ko min na a ka di i la o a laban bɛna diya i b'o dɔn wa i tɛ taa laban ɲɛɲini i bɛ ko min na n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ a dam- a laban bɛna diya wa ɔ ne dun y'a bila k'a ka gɛlɛn n'a laban bɛna diya i m'i bolo su i yɛrɛ ɲɛ la wa nka dorobu de b'a to aw b'a taafan dɔn aw b'a nafan dɔn n'an k'o ma ko waati ka waati yɛlɛma k'a bɔ juguman na ka na n'a ye ɲuman na ka waati yɛlɛma ka bɔ n'a ye ɲuman na ka na juguman na professeur maa kan k'i kɔlɔsi dɔribukɛla la dɛ oui hali dɔribukɛla bɛ mɔgɔ ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ aa n k'o de kosɔn maa kan k'i kɔlɔsi a la oui mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɔribukɛla la parce que mɔgɔw tɛ ka jate dɔ de faamu diɲɛnatigɛ kɔnɔna la quoi n terikɛ han n bɛ min f'i ye mhm. jate dɔnni man ɲi dɛ jate mhm. n'i ye jate dɔn a man ɲi dɛ i y'a faamuya n y'a faamu voilà jate ni taamasiyɛn de ye kelen ye mhm. dɔ bɛ yen a bɛ jate dɔn a bɛ taamasiyɛn dɔn il faut très très attention hein i janto i faire attention a tigi la a tigi bɛ se k'i ka ko kɛ en gros ye oui non ni mɔgɔ min bɛ taamasiyɛn dɔn ani i bɛ jate dɔn i bɛ mɔgɔ ye sisan dɔ bɛ san n'a ye maa ye ni zon don a b'a dɔn a b'a dɔn i y'a faamuya a b'a dɔn voilà ka sɔrɔ a ma turabu da a ma foyi mais mɔgɔ dɔ mɔgɔ min bɛ taamasiyɛn dɔn aa professeur ye hakili jigin histoire ba dɔ la bi dɛ ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ nabila yusufu a ye zon minɛ ten tɔ de a ko k'ale bɛ se ka k'ale bɛ zon dɔn jama cɛ la ɔ wa min ye fɛn sonya a sera k'a dɔn donc a y'a dɔn ni taamasiyɛn de ye taamasiyɛn de ye voilà dɔ bɛ yen dɔ bɛ yen fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba ninnu o baara kɛ ni taamasiyɛn ye bon ni hali ni ne ye mɔgɔ ye sisan ne bɛ tɛmɛ i la i n'a fɔ ne m'i ye k'a sɔrɔ i y'a tigi ye i ye joona kɛ mais i ye mɔgɔ sugu min ye o y'a sɔrɔ ne tilala i la i tilara pewu voilà mais ne bɛ n yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ne m'i ye bon o de la fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔw hali ni den bɛ duguma ni den n'a bɛ duguma a bɛ kɛ min ye sini u b'a dɔn o de la maaw ko k'i ti maa filɛ koyi oui bon voilà merci ja ja i b'a dɔn voilà sisan nɔ mɔgɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ne tɛ maa filɛ Ɔhɔ. ne bɛ maa filɛ koyi Mhm. mais yanni ne ka se e ma o b'a sɔrɔ ne tilala i la o non e tɛ lajɛli kɛ voilà bilen ne t'i lajɛ o ne bɛna e la dɔn ne b'i kun kun biri bon i bɛ fɛn min ma o ye ne kumakan de ye. i ni sɔgɔma i ni wula an bɛ tɛmɛ i la Awɔ. bon bɛɛ de bɛ o cogo la hali ne musow b'o de fɔ u b'a fɔ a karamɔgɔ kɔni bon karamɔgɔ tɛ kuma mhm. karamɔgɔ tɛ se mɔgɔ ma mhm. o karamɔgɔ kɔni n'an y'a ye dɔrɔn f'a dontɔ mobili kɔnɔ mhm. mais u t'a dɔn ko k'a fɔ olu minnu bɛ k'o fɔ dɛ ne tilala olu la aa ah, o kuma jate dɔnbaga ma ye i y'a faamuya y'a faamu voilà donc jate dɔnbaga ni maa y'o dɔn ka tamasiyɛn dɔɔni dɔn tamasiyɛn dɔnbaga n terikɛ siran a ɲɛ dɛ hali ni mɔgɔ ye exemple sisan nɔ hali ni maa ye kojugu kɛ kojugukɛla o t'a fɔ ko n ye kojugu kɛ koyi mais tamasiyɛn ninnu de b'a jira k'a ye kojugu kɛ o f'a bɛ koron f'a bɛna jɔ a voilà la f'a bɛna jɔ a la Ahan. e y'a faamuya O ye tiɲɛ ye. voilà donc ni mɔgɔ Unhun, n'a ye jate dɔɔni dɔn unhun. siran a ɲɛ Unhun. bon jate dɔɔni ne y'o f'i ye Unhun. ale de bɛ alikuranɛ aya ba wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ suran kɛmɛ suran tan naani hijibu bi wɔɔrɔ in bɛɛ bayɛlɛma ka ala tɔgɔ f'i ye ka uranɛ tɔgɔ f'i ye ka jina tɔgɔ f'i ye jate de b'o kɛ i y'a faamuya n y'a faamu eh za wagati mhm mhm za wagati mhm hali kunu mhm ne ye don dɔ fɔ n ka denmisɛnninw y'a la mhm diɲɛnatigɛ sɔrɔ bɛɛ kan mhm u dabali b'a na za waati kelen Mhm. aa an bɛ dorobu kɔni kɔnɔ bi i y'a faamuya nka Wal- an bɛ dorobu kɔnɔ mhm mais dorobu fana mhm a bɛ kɛ ni a bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ dɛmɛ sisan nɔ a bɛ parce que n'i ye dorobu dɔn dɛ i bɛ se ka ala tɔgɔ bayɛlɛma o k'i ta parce que bɔ a ala kɔnɔ tɔgɔ bɛ bayɛlɛma ni jate de ye nin ye tiɲɛ ye koyi e y'a faamuya O ye tiɲɛ ye. ala tɔgɔ bɛ bayɛlɛma Mhm. ni jate de ye Mhm. exemple sisan Mhm. iza waqatil waqiyatu Mhm.

Hmm. ni kelen y'o kelen ta f'i ka taa nin ta k'o fara kan n terikɛ naamu sisan nɔ mhm. ee n ye nin f'i ye n'i ye za wagati yɛrɛ bɛ bɛn aya bi kɔnɔntɔn ani aya wɔɔrɔ de ma bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ hmm, aya bi kɔnɔntɔn ani aya wɔɔrɔ mhm. a bɛ bɛn o de ma mhm. bon kuranɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ hmm. kuranɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ de ka ca ni fɛn bɛɛ ye parce que kabako de bɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ kɔnɔ quoi a wɔɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ mhm. i y'a faamu n y'a faamu kabako de bɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ kɔnɔ mhm. subaga bɛ minɛ ni wɔɔrɔ wɔɔrɔ de ye subaga kelen mhm. o bɛ minɛ ni wɔɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ n'i b'a fɛ ka subaga minɛ subaga bɛ minɛ ni wɔɔrɔ wɔɔrɔ de ye six six six six awɔ six six six six Mhm. ka six kɛ ka six kɛ ka six kɛ Mhm. wɔɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ subaga de bɛ minɛ n'a ye aa i y'a faamuya Nin ye tiɲɛ ye. alikuranɛ aya ba wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bɛɛ tɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ ya A bɛɛ y'o ye. wɔɔrɔ wɔɔrɔ de bɛ kɛ ka subaga minɛ bɔn wɔɔrɔ wɔɔrɔ de ye diɲɛ an'a kɔnɔna minɛ Mhm. ɛ kuma in faamu n y'a faamu o la kuranɛ mumɛ bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ min si ma mhm. za wagati kelen bɛɛ bɛ se ka si ma o de kama za wagati aya ye aya bi kɔnɔntɔn ani aya wɔɔrɔ aya wɔɔrɔ in bɛ kuma kaba wɔɔrɔ in bɛ kuma kabako kabako kabako de b'o kan bon o wɔɔrɔ in bɛ kuma fi samumin wa hamumin wa zili min yahamumin wala baridin wala karimin de ka fa e y'a faamuya n'i b'a fɛ ka eh, sɔrɔ bonda o sɔrɔ bonda dayɛlɛ mhm. za wagati kɔnɔ i bɛ na n'a ye fi samumin na fi samumin b'o fɛn in de bɔgɔ wagati min ka d'a ye a ka k'o wagati kɔnɔna la c'est à dire a b'a koro k'a k'a sago ye sɔrɔ min e b'a fɛ k'a kɛ za wagati kɔnɔ e k'o ta dɔrɔn ka fi samumin ta quoi n'i mhm. ye fi samumin ta fɛn min b'a commandé e y'o sɔrɔ fi samumin de bɛ za wagati sɔrɔ bonda bɛɛ commandé ale de b'a jinɛ tɔgɔ bɛɛ commandé ale de b'a wuranɛ bɛɛ commandé bon o de la za wagati ne b'a wuranɛ tɔgɔ dɔn b'a jina tɔgɔ dɔn c'est à dire que ka fɛn se mɔgɔ ma k'a sɔrɔ kɛ sisan non e ka sɔrɔ kɛ san san san san san san fɛn min ka di ye k'a sɔrɔ san san ne b'a bɛɛ de kɛ ni za wagati ye e y'a faamu mais sisan n filɛ ne ka yɔrɔ min f'i ye sisan mɔgɔ min tulo b'a la a b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ ka c'est à dire que nin bɛ ka fɛn fɔ fɛn min n'a b'a dɔn dɔnni kan yɛrɛ yɛrɛ fɔ ne m'a mhm. f'i ye sisan mhm. n ko iza waqatil waqiyatu mhm. fi samumin wa hamumin wa zilin man yamumin wala baridin wala karimin ne m'o f'i ye wa i y'o fɔ donc o ye dɔnni tasira dɔ de ye mɔgɔ min ye dɔnni in kalan ka ɲɛ e ye kuma in faamu wa n y'a faamu voilà donc za wagati n'i b'a fɛ k'a dɔribu filɛ nin ye k'a dɔribu cogo de fɔ sisan aa porofesɛri i bɛ maaw dabali ban kosɛbɛ parce que o don ko mhm. eh, sekuba tarawele tun bɛ yɔrɔ dɔ la mhm. a ko ko ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ mhm. yɔrɔ ala y'ale garijɛgɛ dɔnnibaaw la nka ko tile kelen mɔri amidu so k'a ye samadu fɛn dɔ jira ale la k'ale y'i sigi ka yɛlɛ de sisan

a y'a fɔ ten e y'a faamuya voilà samadu ne y'o o di nkɔnifɔ de ma a nkɔnifɔ na nin minɛ i ka taa a kɔrɔbɔ o fana de bɛ maaw an tɛ se ka sunɔgɔ e y'a faamuya wa o b'an dɛsɛ o sisan nɔ ne y'a d'a ma a ka taa a kɔrɔbɔ mais samadu in yɛrɛ sigilen don za wagati de kan e ma a mɛn a da ko ale samadu in sɛbɛn cogo k'a ni sɛbɛn cogo tɔw tɛ kelen ye a y'a fɔ ten

mais ɲuman ɲuman ɲuman ɲuman e m'a sɔrɔ est ce que ɲuman don a i bɛ tile ka maaw ka mobili dakabanaw ni maaw ka so dakabanaw ye foyi t'i yɛrɛ bolo voilà i y'a faamuya wa voilà donc sisan nɔ dɔɔni n'i b'a fɛ ka dɔɔni kɛ dɔɔni kɛ mais ko dɔw bɛ yen olu kalan olu kalan sisan yɛrɛfɔ tɛ maa bɛɛ dɔnbaga b'i dɔn ne bɛ muso minɛ mhm. k'a di cɛ ma ala saritin ala saritin mhm. n'an bɛnna mhm. n'an bɛnna ni n ye min f'i ye n'i sɔnna n bɛ muso minɛ k'a di cɛ ma ala saritin n'an bɛnna mais don o don ne b'a fɔ mɔgɔw ye n bɛ muso minɛ a dabaliban min mɔgɔw minɛ a miiri sɔbɛ c'est-à-dire que a bɛ muso minɛ cogo jumɛn na parce que kamanagan n dɔ de b'olu la kamanagan min ka bon u ma kosɛbɛ n'i b'a fɛ ka muso minɛ ala ye fɛn dɔw kɛ muso ye a m'o kɛ cɛ ye muso minali ka gɛlɛn kosɛbɛ mais mun de ye muso minali gɛlɛya parce que n'i ye muso diyaɲe ko ɲini n'i y'a dɔn n'i y'a saraka o la k'a dabali o la i tɛ dɛsɛ a la fɛn min ka d'a ye aa n'o tɛ i da sera a yɛrɛ ma sa i y'a faamuya wa musoko voilà hali o don a ma mɛn dɔ ye n wele ka bɔ faransi unhun a a ko ko ho ale muso dɔ ale n'a ye ko kɛ ɲɔgɔn fɛ fo furuko kuma nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ unhun mais muso in k'a murutira ale bolo quoi unhun kɔmi ale ye yɔrɔ caman boli unhun mais min ye ale dabali ban unhun ko in na unhun ko in kɔni u b'a fɔ a bɛ kɛ a bɛ kɛ ko in tɛ ka kɛ dɛ e y'a faamuya u b'a fɔ a bɛ kɛ a bɛ kɛ a tigi a tigi ne k'i ne ka ne y'a sɔrɔ muso in diyanyeko ye tulonkɛ de tulonkɛ de ka di muso in ye kojugu e ye kuma in faamu n y'a faamu tulonkɛ sugu min ka d'a ye wagati dɔ la sisan nɔ a bɛ e kanu a bɛ kɛ e fɛ mais n'a kɛra e fɛ a tɛ mɛɛn parce que ni diɲɛ tulonkɛ diyara diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye c'est à dire que n'i ye fɛn cɛɲi ye bi ni min ka ɲi sini n'i ye cɛɲi wɛrɛ ye min ka ɲi n'o ye i bɛ tugu o fana kɔ don o don maa kura wala don o don fɛn kura de ka di a tigi ye mais fɛn kura fɛn kura yɛrɛ ye tulonkɛ de ye a ye diɲɛ kanu kojugu e kuma in fa a ye diɲɛ kanu kojugu in tɛ de mɔgɔ dɔ bɛ yen a diyanyeko ye tulonkɛ de ye tulonkɛ de kɔrɔ ye fɛn min cɛ ka ɲi fɛn fɛn cɛ ka ɲi o ye tulonkɛ de ye donc n'ale ye fɛn cɛ ɲuman o cɛ ɲuman ale bɛ ale bɛ tɛmɛ voilà c'est à dire que ale kanu fɛn y'o de ye unhun ne y'o fɔ cɛ in ɲɛna unhun cɛ in ko amidu so unhun ala ka barika don i kɔ nin ɲɛna ne ko mun na ko ale ye yɔrɔ bɛɛ kɛ ko mais maa ma deli ka kuma in fɔ n ye c'est ko ko- ne ye kuma min fɔ de unhun ko kuma in ye tiɲɛ ye parce que i ye dɔrɔgu de kɛ voilà parce que ale yɛrɛ ale yɛrɛ ni mɔgɔ aa jate dɔnbaga Wala, man ɲi a- ale yɛrɛ ni mɔgɔ minnu bɛ ko kɛ Anhan. ale muso in bɛ ɲɛbɔ olu mɔgɔw de fɛ ale kumana ani mɔgɔ caman cɛ mhm. ka kuma ani mɔgɔ caman cɛ mais ale yɛrɛ dabali banna mhm. donc parce que wagati mɔgɔ de don quoi a ni nin bɛ kalo kelen kɛ a ni nin bɛ kalo fila kɛ c'est à dire que mɔgɔ dɔ mɔgɔ min hali n'a ye maa dɔ ye nɔfɛ par exemple hali n'a ye maa o maa dɔn kɔni min ye ni y'a diya a bɛ tugu o nɔfɛ voilà bon o cɛ ka ca n'a muso o muso fana ye bi bamakɔ yan a cɛ ka ca dɛ mhm. a cɛ ka ca Mhm. i bɛna ye si bamakɔ yan bi ne yɛrɛ bɛ tile ka wele a ko la mɔgɔ min muso ni eh, eh, mɔgɔ min cɛ na i terimuso bɛ se ka fɛrɛ mhm. k'a bɛ gundo la kuma fɔ mhm. a man ca ne terikɛ e a man ca wala e dun ko cogo di a man ca voilà parce que n'u fɛrɛla dɔrɔn o b'a sɔrɔ i mago sara voilà awɔ e y'a faamuya bon hali sini wa sinikɛnɛ nin kuma in an bɛ ka kuma min fɔ sisan nin de bɛ sen na nin ka ca ne terikɛ ayi i b'a sɔrɔ dɔ y'a bolo d'a kun ka kulo a ka so kɔnɔ sisan de voilà donc d'accord awɔ i y'a faamuya wa n y'a faamu voilà donc o la unhun ne bɛ muso minɛ unhun wagati kunkurunin kɔnɔna la unhun k'a di cɛ ma ka cɛ minɛ wagati kunkurunin kɔnɔna la unhun k'a di muso ma unhun mais n'i ye mɔgɔw ɲininka Mhm. a dabaliban b'o minɛ Mhm. mais dabaliban ko tɛ ne bolo unhun parce que maa dɔnfɛn Mhm. n'i y'a kɛ cogo o cogo a tɛ bali la o. ayi i y'a faamuya ɔ n'i y'a ye ko balila mɔgɔ la dɔrɔn a bɛ ko in na mɛ a t'a kan n'a kunkolo de dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamuya wala n'ala sɔnna mashala ayiwa an bɛ foli ni tantoli k'o di porofɛsɛri amidu so ma tile kelen mori ale de bɛ anw bolo la nin waati in na ka foli ni tantoli di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma bi an kumana fɛn min kan o ye dɔribu de ye dɔribu ye fɛn ye min bɛ maa ka ɲɛnamaya a juguman n'a ɲuman k'a bɛɛ sasa ka bɔ ɲana ni tɛmɛ ɲɛmisɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ maa si tɛ se k'o kɛ bi ni porofɛsɛri amidu so tɛ a b'o dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ cɛ minnu bɛ mali kɔnɔ aw ka dɔribuw k'aw ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲa na aw bɛ don diɲɛ ko o ko la n'a man d'aw la aw bɛ don diɲɛ ko o ko la n'a bɛ k'aw ma tɔɔrɔ ye a kana sɔn a ka k'aw ma tɔɔrɔ ye bilen a ye amidu so min ye i k'a dɔn k'a fɔ a y'aw tɔgɔ sɛbɛn cɛ minnu bɛ mali kɔnɔ aw ka tɔgɔ sɛbɛn wari o ye waa saba ani dɔrɔmɛ saba muso minnu bɛ mali kɔnɔ aw ka tɔgɔ sɛbɛn wari o ye waa naani ani dɔrɔmɛ naani ka se k'aw ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sidɔn nka n'aw bɛ tɔgɔw sɛbɛn aw bɛ weleli kɛ nimero la 60 72 72 15 o whatsapp fana bɛ yen n'aw ye weleli kɛ appel normal la n'aw ma se ka sɔrɔli kɛ aw b'a numero enregistré aw ka telefɔni kɔnɔ whatsapp b'aw minnu kun aw ka se ka weleli kɛ walima ni aw minnu bɛ yen wasabu t'aw bolo n'aw dun mago jɔlenba dɔw la aw b'aw garijɛgɛ sifilɛ parce que nimero weleli ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ waati dɔw la apɛliw bɛ se ka janya kɔfɛ maaw aw bɛɛ lajɛlen sen b'a la nka aw ta ni minnu bɛ jamana kɔnɔ kɛcogow tɛ kelen ye parce que n'i bɛ maa dɛmɛ a dɛmɛ n'i tɛ maa dɛmɛ yɛrɛ a to yen o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw ni ce aw ni ce anw lamɛnni na ka laban aw kana sigi bilen a ye k'a dɔn k'a fɔ tile kelen mori yɔrɔ ɲini aw ka se k'aw ka dɔribu kɛ an k'an taafan dɔn porofɛsɛri o ye waati ko bɛ cogo di i bɛ waati ko de jateminɛ ɛɛ waati ko o bɛ tɛkinisiyɛnw kɔni bolo o bɛ tɛkinisiyɛnw bolo awɔ o bɛ tɛkinisiyɛnw bolo waati kɔni sɛbɛkɔrɔ koronna waati banna a sɛbɛkɔrɔ koronna nka min ye kuma laban ye an b'o fɔ maaw ye maa kana sigi bilen ee i ka waati f'i k'a ɲini k'a ɲɛdɔn wa maa wɛrɛ si tɛ ka maa ka waati ɲɛf'i ye fo waati dɔnbaga o ye tiɲɛ sisan nɔ dɔrɔn an b'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ kɔmi an y'a fɔ cogo min i b'a fɛ k'a kɛ 60 72 72 a wasapu mɛ n'i b'a fɛ ka wari ci n ka denmisɛnninw ka nimoro o de bɛ orange money la o ye 79 24 24 03 o ye n ka kalandenw olu de ka nimoro ye o de bɛ a tɔgɔ ye jumɛn ye orange money kan mais dɔrɔbu n'i b'a fɛ ka dɔrɔbu de di dɔrɔbu fɛn o fɛn kɛ i b'a wasapu ci 60 72 72 de kɔnɔ n'i b'a fɛ ka dɔrɔbu fana de kɛ i bɛ weleli kɛ 60 72 72 15 de la i y'a faamuya wa mais n'i b'a n'i bɛna wari de ci n'i ye wari ci 79 24 24 la i b'a message i b'a i b'a vocal bila 60 72 72 15 la ko a ne ye n ka wari ci ne ye karisa ye n ba ye karisa ye n b'a fɛ ka dorobu kɛ nin ko in de kan ne bɛ sɔrɔ nin nimoro de la au juste donc i tilala ka b'i ka baara parce que o yɔrɔ in fo an k'o yɔrɔ in walawala dɔɔni parce que i b'a dɔn kalabanciw cayalen don Bamakɔ dɔw b'a fɔ anw t'an ka wari ci numéro kan fo an ka numéro lajɛ fɔlɔ k'a wele n'i y'a sɔrɔ karisa ka numéro oui n'i y'a wele dɔrɔn mhm. n'i y'a wele i bɛna fɔ de n bɛ n ka wari ci voilà n bɛ n ka wari ci donc n'i ye wari ci i bɛ sɔrɔ ka weleli kɛ 60 72 72 15 la voilà walima i b'i ka vocal bila o kan voilà comme 60 72 72 15 o de bilalen don mhm. dorobukɛlaw dɔrɔn kama quoi dorobukɛlaw dɔrɔn kama i y'a faamuya voilà pour que mhm. kow kana ɲagami mhm. mɔgɔw bolo mhm. voilà parce que mhm. ne ka nimoro min y'a f'i ye sisan n ka denmisɛnnin de ka nimoro don o nimoro in mɔgɔ minnu bɛna moriya kɛ ani mɔgɔ minnu bɛna ci wɛrɛw la furakɛli ni fɛnw mɔgɔ minnu bɛ n'u la bɛɛ de bɛ weleli k'o kan mais nin nimoro in 60 72 72 15 a kɛ kun ye mɔgɔ minnu bɛ dɔribu kɛ olu de ka weleli k'a la olu de k'u ka vocal fana bila mais n'i b'a fɛ ka wari de ci i bɛ wari ci 60 72 72 15 la mais n'i y'a ci 60 72 72 eh, eh, I bɛ wari ci 79 24 24 03 la mais n'i y'a ci o la i bɛ i ka vocal bila 60 72 la ko n ye wari ci ne ye karisa ye donc n b'a fɛ ka dorobu kɛ n ka nin ko in na n'aw y'aw ka wari bila bi kɔnɔntɔn ni bi wolonwula ni kɔnɔntɔn mugan ni naani mugan ni naani fu ni saba aw bɛ wari ci o kan o ye orange money numéro ye nka aw ka wari cilen kɔfɛ aw bɛ se ka vocal bila 60 72 72 15 aw ka vocal bila o kan k'a fɔ ne de ye karisa ye n ye n ka dɔribu wari ci n ba tɔgɔ ye nin ye a ye nin ye wa i k'i jija i ka nimero di u ma nimero min n'a bɛ to ka wele ka sɔrɔ i bɛ sɔrɔ nimero min na o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo professeur waati sera mhm. an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye n'ala m'an ka jɔnyaw jira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ ka dɔribuko in hali bi k'a tɔ walawala min b'a to bɛɛ sigilen bɛ lafiya ne yɛrɛ kɔni ne lafiyara sɔgɔmada in na kosɛbɛ parce que bɛɛ kan k'a ka waati sɔrɔ